ugbu a anyị abịakwana ọzọ aka m bụ nwanne gị nwoke maazị Ugoọcha onye na-adị na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ na ụdị nkụzi nwanne ihe m chọrọ ikwu maka ugbu a bụ kọmputa mkpụrụ okwu a na-akpọ kọmputa ihe a na-akpọ kọmputa ma ọ bụ computation gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo ụfọdụ ndị otu anyị ọtụtụ ndị otu anyị ma ọ bụrụ ndị otu anyị bụ ndị na-ede igbo na-akụzi igbo na-eme ihe dị n'asụsụ igbo ma ndị nkụzi ma ụmụ akwụkwọ ekwuola na kọmputa bụ kọmputa maka na kọmputa abụghị mkpụrụ okwu igbo na kọmputa abụghị ihe si n'ala igbo ya bụ na ebiri na ya bụ okwu ewee birizie ya ewee na-edezie ee abịa werezie mkpụrụ edemede igbo edezie kọmputa ya ke ọ mị pị u tị a ke ọ mị pị u tị a ya bụ kọmputa ede ya otu ahụ ee mana i dee ya otu ahụ sị nọọ na kọmputa ọ kọmputa kedụzi maka ebe kọmputa siri pụta computation gịnị ka computation ga-abụzi gịnị ka compute ga-abụ

abụrụ ga-akọmput is computing awụrụzie e, e, na-akọmputu ị sịzie na has computed awụrụzie awụrụ na akọmputuola nwanne ihe a abụghị igbo hụrụ ihe a ọ bụghị igbo maka na mkpụrụ okwu ahụ bụ kọmputa nwere ebe o si bịa ọ bụrụ na asị maka na ọ bụghị okwu igbo ee na ọ ka esikwa otu ahụ degharịa tinye ka ezigoro maka mkpụrụ okwu ndị ọzọ ahụ gbaziri ya gburugburu ị hụnanụ na na o nwere mkpọbi okwu ihe a bụ okwu ebiri o- okwu ebiri na na okwu ebiri na gbanụ gbanụ enerughị anya ala wee biri ya bụ okwu mana asụsụ bụ ihe na-eto eto ya ka anyị ji wee necha anya wee sị mba na kọmputa kwesịrị ịza aha ga-abụ ọ zaa ya onye igbo ọ ga-abụnata aha igbo onye igbo amara ihe a na-ekwu onye igbo nụ ya ọ sị na aha na ọ dabara adaba anyị wee necha anya gịnị ka kọmputa na-arụ o nwere ụzọ ọrụ naabọ gbara ọkpụrụkpụ kọmputa na-arụ ọrụ ahụ bụ ndekọ ndekọ ozi na mpịkọ ozi

has computed ma ọ bụ have computed abụrụzie edepịkọọla na ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu otu a ka o kwesịrị ịdị maka na ihe a bụ mkpụrụ okwu onye ọbụla soro mara mana ekwesịrị ime ka ọ dị ọgọ na mmụta anyị kwesịrị ime ka ọ dị ọgọ na mmụta aka m bụ nwanne gị nwoke maazị Ugoọcha onye na-ewetara gị asụsụ igbo tụrụ atụ na ụdị nkụzi nwanne sonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ soro anyị na facebook ị nweta anyị na okpo ozi youtube nwanne gbaa mbọ dekwunyere okpo ozi anyị ị nwetakwana anyị na tiktok nwanne gbaa mbọ soro anyị kesanye ndị ọzọ nkụzi anyị na-enye ma gbaa mbọ lakọrọ ya kwunyekezi kwunyekene okwu ebe ahụ nwanne ka a na-akụ i nwekwee ajụjụ ị chọrọ ịjụ jụkene anyị ya bụ ajụjụ anyị dị nkwadobe ịsa gị ya gbogam ọ bụrụ na nke nyịrị anyị nwanne ọ bụrụ na o nwere ka o si nyịa a gakwukwa ndị ichie ndị na-enye anyị mkpụrụ okwu a ji welu eme ihe o Igbo ga-adị aka m bụ Maazị Ugo Ọcha oh!